ayiwa an balima o aw ni ɲantuma n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna farajɛla aw denkɛ n'aw dɔgɔkɛ n'aw balimakɛ don ne sɛki amala malimu jara aw ka maana kɛnɛ kan aw ka baro kɛnɛ kan yanni n ka tɛmɛ ni maana ye n bɛ foli kɛ mali kɔnɔ yan n bɛ kayikaw fo yan ka bamakɔkaw fo ka faransikaw fo ka amerikikaw fo o tɛmɛnen an bɛna maana min bɔ aw ye bi an bɛna baro min kɛ aw ye aa an bɛna hɔrɔnmuso dɔ de ka maana bɔ hɔrɔnmuso ni an bɛ ala deli ala ka ni muso ɲuman in nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan furu bɛ kunkolo de la muso ɲuman sɔrɔ a bɛ kun de la an bɛ ka maana min bɔ dugu dɔ tun bɛ yen ko buruma Buruma kun ye duguba ye hɔrɔn tun bɛ buruma kɔnɔ ɲamakalaw tun bɛ buruma buruma cɛ jama ka ca a muso jama ka ca o don mawa tun bɛ buruma ala ye den nɔgɔya a ye den tɔgɔ da ko dili aa dili ye hɔrɔn ye mawa ko dili ma ko dili i ye denmisɛn ye i janto i yɛrɛ la denmisɛnnin n'i ko k'a fɔ i kɔrɔ cogo ka ɲɛ i faw k'i faw ye k'i baw k'i baw ye a ko n'i furula cɛ ma i cɛ bonya ne y'i fa bonya dili tun ye dugawu den de ye koyi u k'a ma ko dilika a sigilen ye kun don buruma ala y'i to a ka masaya la balima sira la balimakɛ den dɔ bɛ yen ko dɛnga kabi denmisɛnninya dili ko ka d'a ye fo a nana a tigɛ a da la k'ale b'a dɔgɔmuso fɛ balimasira dɔgɔnin don ala ye furu min dɛbɛn da maa o maa ko n'o furu tɛ kɛ ni furu kɛra i bɛ malo dɛ aw m'a ye furu dɔw bɛ kɛ maa dɔw b'a fɔ ko nin tɛ kɛ n tɛ furu in na bi n t'a la sini ni furu kɛra e laban bɛ kɛ furu jugu ye furubagaw bɛ tigɛ i la latigɛ masa de ye furu da dɛ i ka dilan bɛ cɛ o cɛ ka du kɔnɔ i t'i da kaburu kɔnɔ n'o su kelen ma si ni ala bɛ furu di cɛ min ma ka furu d'i ma furu min b'i bonya buruma kɔnɔ dili ni dɛnga nana furu kɛ balima furu don an b'a fɔ kɔrɔ ni dɔgɔdenw don duba kɔnɔdenw don dili degera bonya de la u b'a fɔ a ma ko dilika jamana in ka muso si tɛ yen k'i bɛ se k'i kɔnpara la cɛɲa la cɛ o cɛ bɔra a nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ dili fa n'a ba ma sɔn ko layidu don an y'a layidu ta an b'a di an balimaden ma o don dili ani dɛnga ka furu kɛra ni maa fila ka di ɲɔgɔn ye o don tile ma denga mɛcɛ kun t'a la a ka baara kun bɛnnen bɛ sɛnɛ ma ani bagangɛn a nana duguba kɔnɔ duguba dɔ tun bɛ yen ko baara a nana baara kɔnɔna la muso nin ka d'a ye ni dili mɛnna n'a ma denga ye a bɛ taa denga ɲini e ni maa fila ka di ɲɔgɔn ye n'i ye dili ye i b'a kanu n'i yɛrɛ ye n'i y'a cɛ jɔlen ye cɛ in tɛ cɛ belebele cɛ jamanjan tɛ a yeena tɛ maaw fa maaw ko dili ma ko dili e ɲɔgɔnna muso cɛɲumanba bɛ nin cɛkolonba in de bolo tan ee a k'a ye sabali koyi muso bɛɛ n'a cɛ don ne fa de ye ne di nin ma koyi wa ne b'ale de kɔ bɛɛ y'i ta fɔ o taalen ye baara ala y'a kɛ denga ye misigɛn sarala de kɛ ka tugu misi dɔ kɔ a bɛ misiw gɛn a bɛ sara o de la ni dili bɔra k'i jɔ fo musow bɛ maloya muso i cɛ ɲɛna cogo o cogo ni dilika nana jɔ i b'i kunbiri a musoɲɔgɔn bɛ tile k'a fɔ a ye ko dili ala de y'i diya n ye e dili ye hɔrɔn ye a cɛ bɛ misigɛn de la u bɛ so min kɔnɔ so kolonba a cɛ donfini man ɲi dili nana don musotɔn fɛn fɛn na n'a fɔra bi ko kɔɲɔ bɛ yen muso bɛɛ donfini ka ɲi ni dili ta ye maaw bɛ se ka min kɛ a tɛ se k'o kɛ dili tɛ dumuni kɛ kuma dɔw la ka hali fa dɛnga bɛ misi gɛn na maaw dabali banna ɛɛ nin muso ɲumanba in n'i y'a cɛ ye dabalibanko don bɛɛ dabali banna dede tun bɛ yen o ye muso ye o nana a wele a ko dili e dili ne min ye muso ye bi dili e ka di ne ye walahi i ka di n ye ni maa tun bɛ se k'i bila maa golo kɔnɔ n bɛ n bila i golo kɔnɔ i ka di cɛ bɛɛ ye ne ko e filɛ nin cɛ nɔgɔlenba min kun e ɲɛ t'i cɛ la dɛ e b'anw bɛɛ ni musoya cɛ nka anw bɛɛ cɛ bɛ e cɛ ni cɛya cɛ e k'i cɛ lajɛ bani a mɔlɔkɔtɔlen bɛ k'a nɔgɔ hali a tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ misigɛnna walahi cɛ dama min bɛ dugu in kɔnɔ bi n'i ka d'o ye waritigibaw ee dili kana sɔn dɛ n'i y'a da ne ma i mansaw y'i don nin furu la u y'i tɔɔrɔ de koyi e man kan ni nin ye fiyewu nin ye dede mankan ye dili kama a ko n teri n b'i deli ne fa ni n ba ye jurunin min don n kan na juru in to n kan na ne cɛ ye ne balima ye ne furucɛ don ala de ye ne d'a ma ne tɛ diɲɛ cɛ si fɛ ni cɛ dɛnka tɛ hali n'a bɛ wulu ko sara la cɛ nin ka di n ye ne tɛ kɛ maa fɛ fɛn kama koyi ne tɛ kɛ maa fɛ wari kama wari bɛ ban fɛn bɛɛ bɛ ban fo ala ka masaya aa o don dili kabakoya ye maaw mina ala nan'i to a ka masaya la waritigi dɔ bɛ dugu in na u b'a fɔ o ma ko fabu a ɲɛ dara dili kan don dɔ e a ko mɔɔ ma ko nin muso cɛɲumanba in ye jɔn muso ye ɛɛ dɔ k'a ma ko fulakɛ jalannin min filɛ yen fɛ ko dɛnka kɛ misigɛnna in kɛ fo a nɔgɔlen bi tɛmɛ yan nin muso ɲumanba in y'a ta de ɛɛ a ko tiɲɛ tɛ i b'a sɔrɔ a bɛnkɛ de don ɔ ko wɛrɛ de don fabu a ye dili wele don dɔ a ko e tɔgɔ ye di a ko ne tɔgɔ ye dili a k'i furulen don a ko ne furulen don a k'e cɛ ye jɔn ye a ko dɛnka misigɛnna ye ee a k'e ɲɔgɔnna muso ɲumanba i b'i yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ e ni ala cɛ e k'i yɛrɛ ye nin bolo hali i tɛ si sɔrɔ jamana in kan e yɛrɛ ɲɔgɔnna muso ɲuman tɛ yan kabini ne yɛrɛ ɲɛ dara e kan ne ja tigɛra de a y'o fɔ dili y'i kun biri a ɲɛji sira fila jiginna a ko sisan n'i bɛ sɔn ne la walahi ne b'i furu wari bɛ ne kun koyi sow bɛ ne bolo a ti ban e tɛ fantanmuso ye han e filɛ nin cɛ nɔgɔlennin in kun hali dɛrɛmɛ kelen t'a kun a tɛ foyi la ni misigɛn tɛ i b'i yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ nin nɔfɛ wa ee i teliya ka bɔ nin furu in na nin ye cɛ lankolonnin ye koyi dili ko a barika ala ye ee a barika kira ye ne fa ni ne ba ye ne di nin cɛ in de ma ne bɛ nin cɛ in de kun sunna ani farada wa ne bɛ sa nin cɛ in de kun i ko ko wari b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo ne yafara i ka nafolo ma ne yafara i ka wari ma ne to n ka furu kolonin na ne cɛ ka di n ye dɛnga ka di n ye a fabu dabali banna bɛɛ dabali banna o don o bɛ muso tɔn min na tɔnsigi don nana se ko bɛɛ ka wari bɔ jama y'i pari ka na dili nana jama la fini min b'a la min ka ɲi n'a ka fini bɛɛ bɛɛ parilen bɛ ka tɛmɛ a kan fo dɔw bɛ yɛlɛ n'i donna jama la i bɛ dili de fɔlɔ ye i bɛ dili ka sigilen ye hɔrɔnmuso dennin jɛlen bɛ a cɛ ka ɲi a cɛmancɛ b'i ko dununkala cɛ si t'a ye n'i m'a kanu n'i yɛrɛ ye ale de muso ɲɔgɔnw tun bɛ jarabi a la ɛ nin ye muso ɲuman ye koyi musow yɛrɛ ɲɛ dara a kan f'u dabali banna bɛɛ parilen bɛ ka tɛmɛ a kan hali fini ɲuman t'a la musokuntigi k'a ma a ko dili ala ma muso da cɛ kelen ye dɛ i bɛ nin cɛ nɔgɔlen min kun tan i m'a ye i nana jama la fo maaw ye suuru ci bɛɛ parilen don n'i ye bɛɛ cɛ ka i cɛ ka ɲi bɛɛ ye nka bɛɛ labɛnnen don ka tɛmɛ i kan hali dɛrɛmɛ kelen t'e kun hali an ka pariwari ma sɔrɔ e kun dili k'u ma k'a bɛ yafa n ma bi a ko pari ne yafara a la n bɔra a la ɛɛ k'e bɔra pari la a ko muso aw ka tɔn o tɔn bɛ yen a se tɛ ne ye ne ye fantan de ye ne ye fantan de ye n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ binkanni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ ka wari ɲini ka na d'aw ma ne yafara aw ka tɔn ma se min tɛ ne cɛ ye n t'a diyagoya k'a k'o di ne ye fantan de ye ne cɛ ye n balima ye muso b'a cɛ de sutura ne tɛ n cɛ lebu ni se bɛ aw ye a se tɛ ne dili ye dɛ walahi n yafara aw ka muso tɔn ma maaw dabali banna dili la. o b'o la waati min na dɛnga a bɛ soli ka taa misigɛn na a bɛ na wula fɛ n'a nana a b'a sɔrɔ dili ye seri tobi a ye surafana tobi a b'a cɛ ka duji sigi a b'a cɛ ka fini ko a bɛ te wuli ka di a cɛ ma n'i nana a sɔrɔ a bɛ k'a cɛ fifa f'i bɛ aa fo dɔw bɛ dimi ee nin muso ɲumanba ye nin cɛnin lajɛ tan i b'a fɔ k'a ka jɔn nin dennin ye dennin cɛ ɲumanba ye sa dili tɔgɔ de nana bonya dugu yɛrɛ kɔnɔ n'i m'a fɔ maa min ye ko dili nin min cɛ ɲɛna ko jɔn ko e ko dennin cɛ ka ɲi ko dili ka dili ka cɛ fana ye dugu fantan de ye wari bɛ dugu cɛ bɛɛ kun ka tɛmɛ a cɛ kan bɛɛ dabali banna don dɔ dɛnga taara a bɛ misigɛn na waati min na misiw taara bin kɔlɔnkolon kɔnɔ misi fila de kan karila Wɛrɛtigi y'a wele a ko n y'i gɛn ne ka misi fila binna kɔlɔn kɔnɔ k'u faga a ko dɛnga bɔ n ka misiw nɔfɛ dɛnga gɛnna jamana yɛrɛ kɔnɔ o de tun ye misitigiba waritigiba ye o y'a gɛn ka bɔ yen ala y'i to a ka masaya la o ni bana fana nana bɛn dɛnga ma dɛnga bɛ na so waati min na a gɛnna ka bɔ a ka baara la hali sara ma d'a ma ko misi fila min sara kɔlɔn kɔnɔ o y'a sara ye n'i ye fulakɛ ɲuman ye misiw taasira i kan k'o dɔn o don tile ma dɛnga nana ani bana nana a nana sɔrɔ dili sigilen don a bɛ ka basi tɛntɛn a y'i sigi a y'i kunbiri dili kama a ko dɛnga a ko mun de b'i la ee a ko dili ne mago sara bi dɛ ne bɛ baara min na bi n gɛnna ka bɔ n ka misigɛn na cɛ min ye ne gɛn n ka patɔrɔn don u b'a fɔ a ma ko sama n'ale y'i gɛn maa si tɛ se k'i ta baara la hali farigan filɛ n na a ko k'a tɛ sara di a ko misi fila binna kɔlɔn kɔnɔ k'u kan kari ko da yɛrɛ k'ale ka juru yɛrɛ bɛ ne la aa mari masa dili ko an k'a di ala ma ala ye da o da da diɲɛ kɔnɔ a y'a n'a harijigɛ de da i b'a sɔrɔ i dahirimɛ de banna an ka to ala kɔ o dugujɛ dili solila ka bɔ a taara lɔgɔ de ɲini ka n'a feere maaw dabali banna n'i ye nin muso ɲumanba in ye lɔgɔsiri b'a kun f'i dabali bɛ ban a bɛna jɔ i da la k'aw ma lɔgɔ san muso min bɛ kɛrɛfɛ hali o t'i jɔ a kɛrɛfɛ aa bɛɛ dabali banna dili la n'a ye lɔgɔ feere a bɛ kɛmɛ de sɔrɔ a bɛ malo tilancɛ san ka taa tobili kɛ a b'a d'a cɛ ma ala nana a kɛ a cɛ nana bana bana nana juguya dɛnga tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye dɛmɛbaga tɛ dili la sibiri tun bɛ o don o ye magasɛntigiba ye nafolotigiba don aa a ko nin muso ɲumanba in bɛ dugu kɔnɔ a ye o ye fini ɲuman t'a la a ye o ye a bɛ lɔgɔɲini na n'i ye nin muso in bila condition na nin ɲɔgɔnna muso ɲuman tɛ a ka di cɛ bɛɛ ye o ye a laminɛ a ye dili wele dili nana a ko sisan a ko mun hami bɛ e la a ko fɛn min hami bɛ ne la n cɛ ka kɛnɛya ani n dahirimɛ a k'o tɛ baasi ye a ko wari bɛ ne kun fɛn bɛɛ bɛ ne kun ne kɔni b'i fɛ i ka di n ye n'i bɛ sɔn i ni ne ka kanu walayi n bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma dili ko alahu akubaru n y'i ka kuma mɛn ni fali tulo ye ne yafara i ka kanu ma ne tɛ kanu kɛ abada ne ye hɔrɔn de ye ne fa ni ne ba ye ne sen ni ne bolo ko ka n di cɛ min ma fo kiyama n'i ye ne ye cɛ o cɛ kɔfɛ o kɔrɔ ko ne cɛ dara kaburu kɔnɔ ne tɛ o kɛ abada i bɛ yafa n ma n yafara i ka nafolo ma